na eze arụ abịaghị ezubeghị ezu ebe ọbụla a na-eme ihe na eze arụ abịabeghị asị mba ozubeghị ndị ebe eze arụ nọ ọ chineke na-eme ihe ndị a mmadụ ekwesịghị ịnara otuto ọ chineke ka anyị na-enye otuto na okpokoro eze anyị a chineke ebusolara anyị ọtọ chere anyị ihu na mba ma na mba naijiria ma na mba afrịka ma n'ụwa niile a na-anụdịkwa ava arụ ọdọ anyị anọkwaghị n'azị anyị na-anọ n'ihu anyị adakwaghị ada anyị akwụrụla chịm biko ịkụtụrụ chineke aka ya masị chineke na ụmụrịma anyị na ha eme ihe afụrụ anya anyị ji na-enye ya otuto na ụmụrịma anyị na ha aga n'ihu na-emeta ihe izu emere ihe ntụrịta aka ụmụrịma asị na ụmụrịma eze arụ na wo gara buru ihe nsụ bekee a na-eku medal buru ya lọsa biko kụtụ chineke aka ị fụrụ na ngọzi chineke nọ na ndụ ụmụ arụ ibe ọbụla ụmụ arụ nọ anyị na-ebuzi ibu anyị ebuzi ubu anyị ọtọ sị na anyị bụ ụmụ chineke ọkwa naanị mgbe anyị bidoro ndị mmadụ sị ụmụ arụ anaghị efe chineke wo na-eme ihe omenala wo na-efe arụsị anyị a na-efe arụsị ọkwa anyị na-efe chineke ọkwa chineke ka eji gụọ anyị ava ọkwa anyị bụ ụmụ chukwu kụtụrụ chineke aka Anyị ndị na-ekwuru ndị ụwa na anyị bụ ụmụ Chineke Arụchukwu na ọ Chineke ka eji gụọ anyị ava Chineke kere eluigwe na ụwa anyị bụ ụmụ ya ebe anyị bụ ụmụ Chineke ibe ọbụla anyị na-aga mmụọ Chineke ngọzi Chineke ivu Chineke ọdịmma Chineke ebere chineke amara chineke ma na-eso ụmụ arụ ibe ọbụla wo na-aga n'ava jizọs ozi chineke ziri m wụ eze arụ m na-ezi ụmụ arụ wụ biko nwa onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa arụ wepụ aka na ihe ọjọọ wepụ aka na ụma ọjọọ o zighị ezi na a ma ejide nwa arụ asị na ọ gara nzi ọ dịghị anyị awụghị ndị nzi ọkwa naanị o zighị ezi na a ma ejide nwa arụ asị na o so otu ọjọọ ihe dị agọhụ ọkwa ọ dịghị mma nne o zighị ezi na a ma ejide nwa arụ asị na ọ na-aṅụ ọgwụ ike aga m ihe ọhụ ekwesịghị ịdị n'alị arụ ọkwa naanị anyị wụ ụmụ chukwu ụmụ chineke bekee mbụ ọgara mba mezie mba ndị eji eme ọnụ ndị eji etu ọnụ ndị charachara ndị ụmụ chineke ndị ezi ụma ndị eji etu ọnụ ọkwa ihe ụmụ arụ wụ ịkụtụrụ m chineke aka anyị na-arịọ chineke na aza ugbu a gawa n'ivu anyị ndị wụ ụmụ arụ anyị ma na-erubere chineke isi o nwee onye tiri aka na ihe ọjọọ ya wepụ aka na ihe ọjọọ o nwee onye na-agwọ ịgwọgbu nwanne ya ma ọ nwanne ya ya wepụ aka na ihe ọjọọ maka na ike chineke adọ- alọdasala n'alị arụ onye tie aka na ihe ọjọọ ọ ya na chineke nwere okwu ya na mmadụ enweghị okwu biko ihe a wụ ọnụ m na-atọrọ ụmụ arụ na za n'ugbu a gaa n'ihu anyị ndị wụ ụmụ arụ anyị ma na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu anyị nwee ndị o nwee ndị anyị ma ma ọ ndị anyị hụrụ na wo na-eso ụzọ na-eso na-ezighị ezi anyị dụtụwa ọdụ sị wo na arụ agbanweela na ibe abasala arụ na ọrụ Chineke na-achịkọtazikwa arụ ugbu a onye etikwa aka na ihe ọjọọ onye ebukwa ekworo onye emekwa ihe ọjọọ onye agwọkwa nsi onye agakwa mee ihe na-emegide nwanne ya ma ọ nwanna ya ka anyị biri n'udo arụ sị egbe bere ugo bere ọ dịrị onye ivu mma ya dịrị onye azị mma eje alọ akọ bụ ije nwa arụ icho mkpọọla icho ihe a wụ ihe eji mara arụ anyị wụ ndị nganga anyị wụ ndị ọnụ anyị wụ ndị na-emezi emezi anyị wụ ndị na-eme mma anyị na-arịọ chineke na akara aka eji mara arụ akara aka ọchịchị akara aka ịzụ avịa zụzie ya azụzi akara aka ịrụ ọrụ bekee rụruo ya n'ebe evuru ya ka aga akara aka ọhụ ma alaghachikwa n'alị arụ alị arụ ma na-aga n'ivu ngọzi arụ ma anọgide n'alị arụ ibe ọbụla akpọrọ arụ ava ọhụ arụ chukwu ndị mmadụ amara na akpọọla ụmụ chineke aga ka anyị na-arịọ chineke ọ ma adịrị anyị n'ava jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ntamma aga nọtụrụ alị eji m ohere a na-ekele ndị eze agawa ụzọ pụsa n'oche anyị nwere ihe ndị a na-eke ndị mmadụ o rusale dịka anyị ma agba mbọ iji hụ na o ruru ndị nne nne na ndị nna nna ndị ochie ochie ntam agụrụ ya na-agbadata ebe o mere mmadụ ọ bụrụ na ọ gwụọ n'aka ndị nne nne na ndị nna nna biko ụmụ ya otu unu kara obi mgbe ọdọ anyị ahụ na o ruturu unu ihe adọtụkwa ya adọ ịhapụ ka ndị ochie ochie bu ụzọ hara oke ọkwa aga omenala anyị dị anyị na-ekele ihe ọma dịrị gị na mma praise the lord